igbo bụ igbo ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi nya zere nwanne ịfụrụ nke a na nke ikpeazụ a nwanne nke a karịrị m nwanne mmadụ gee ife a nwanne gele ife a ntị m nụrụ nwanne ekwuru m sị na ọ bụrọ sọsọ ntị m ga-anụ ya bụ ife nwanne ị ga-eruchi ozi a nwanne mmadụ ka ba alụ tụsa ya ka o ruo ndị igwe aka nwanne ka o ruo Charles Soludo aka ruo ndị igwe a na ndị eze anyị nwegasịrị na be anyị nwanne ka o ruo fa aka nwanne ka o ruo ndị ọnụ na-eru n'okwu gụọ nya bụ ozi ruo fa aka nwanne ka e nwee ike mee nchọpụta ịma na enwere ike a na-ekwu na a na-egbu mmadụ na a na-atọrọ mmadụ na amahụ ndị bụ ndị nwanne a na-ekwu na ndị ọfụ na-ada afụ ilu fa nwanne kpọrọkọtọ bụkwa ka ọ na-achọ ịgba n'anya efi ọrụ m bụkwa e nwee ozi atụpụtara nwanne emekwa nke efukwu ya nwanne mmadụ ntị m abụrụ onye nwa ka nke gị nwa gere ife a nwanne anyị tụbatara anyị nwanne mmadụ ị ga-eruzie ya ịtụsa nya bụ ozi were aka ekpe tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ị nwekwara ike ịkwadokwa n'ife anyị na-eme site n'ibinyere m aka na nya bụ star nwanne mmadụ ka ife a na-eme nwee ike na-aga aga ekenekwa m ụnụ nwa na-asị ụnụ nke onye chi nya zelu ka anyị gere unu nya bụ ife nwanne mmadụ Ọmambala mma mma nụ ndị anambra mma mma nụ igbo mma mma nụ biko ozi a bụ ozi dị oke mkpa ozi a bụ gbasalụ the insecurity na-aga n'Anambra steeti ana eji m alụsị dị na ana Aguleri niile n'Ọmambala wee na-ekwu okwu a ka e je verify ya ka a mara ma ọ ntụ ka m na-atụ achọrọ m ka ozi a ruo n'aka Willie Obiano ndị igwe niile dị n'ana igbo ndị Ihiala ndị ọkija ndị mbọsị ndị ọ- ndị ọkụzụ ndị nteje ndị aguleri ndị igbo niile na anambra onye ọbụla na-achọ nwa ya achọ Hey! bụ onye na-eme ya n'ana igbo n'ana anambra a nwa bụ ovu nwoke bụ nwata Emeka Offor Hmm. o si from Ihiala lokal gọọmenti nke isi obodo ya bụ Ọkịja ava ya bụ CSP Patrick Agbazue o bi n'Ọka na-ele parts mmadụ na SARS ọkụzụ alụsị dị na Aguleri gbara m aka ebe o binye n'ụtụtụ va gbuo onye o binye n'abalị va gbuo onye cause ana m atụrụ mmadụ egwu ọ mmụ bụ Ugogbuzuo Ugogbuzuo ị jee na Facebook ị ya ama m ọ mụ bụ onye ahụ na-ekwu okwu ka onye ala na-ese ndị mmadụ onye nya na ya so alụ ọrụ ahụ bụ ndị otu esokwa izu ụdị ori ahụ na-egburu ndị politicians mmadụ bụ osi lego obi o so alụ ebe ahụ ndị a bụ ndị ori ndị nteje that is security na ajọ ive niile e mere na Awkuzu ma ụmụaka unu niile e gbulu jụọnụ barista Ngoesine Ngoesine nwa unu o bu ụzọ nye OC SARS ahụ Agbazue Patrick 5 million n'ukwu Nnengo Nteje ọ sị na ọ ntụ bụ Agbazue Patrick nya jee ṅụọ alụsị ọ sị na ọ ya institute court case ị ma na oyibo bụ ntụ ka ọ bụ nya bịa ṅụọ alụsị ndụlụwe alụsị na-asụ otu nzu ati aka na otu nzu otu nzu egbuo ive niile dị na Aguleri ọra mmiri na ọra alụsị egbuo ve Patrick mechelo eh, osi dize eh, barista Ngoesine rezikwelie 15 million after ebe 3 or 2 months as a completion va nyeli ya na na side airport ọ sị va va ala enye ele unu jụọ ya ka m malị ma ọ ntụ ive o mere n'Omambala Patrick Agbazue onye Ihembosi ndị Mbosi akwa unu ma na o nwere nwa unu si obodo oyibo na-anata bulu ego Patrick bulu ego ya ahụ nya bulu nwa ahụ nwoke ahụ gbaa nya egbe n'ụkwụ transfer the sum of ya na the hacker na-alụrụ ya ọrụ Patrick sị na ọ ntụ Soludo ọ bụ ntụ Echeng Echeng maalụ na Echeng Echeng ọ na-enye commission bụ commissioner of Anambra State Chai. ya na boys ya va ncha niile dị aware ọ mmụ bụ Ugogbuzuo Ugogbuzuo unu chọọ m bịa na n'alụsị Aguleri ka unu ṅụọ alụsị m bịa n'ebe a ma ị chọta m ọ bụ na ị chọrọ m amara m onye bụ ị bịa igbu m m gbuo gị ana m ezuru okwu ori ana m agbara ama n'ozi mmụọ ka m na-ezi Willie Obiano ma ọra Aguleri niile Chinedu Obidigwe e Patrick Agbazue plan o setịrị gị up na ọ ya-egbu gị Willie na nwunye ya va setịrị unu up ọ va na-acause insecurity na Aguleri na Ọmambala niile na Anambra bụ Patrick Agbazue onye mara ya unu chọọ m e-leak more information banye na Ugobu Uzo bịa na Ugobu Uzo na Facebook ka m mepee nya ike ya na ndị otu ya ọnụlụ ka ọlụ ibi ya Soludo insecurity niile Ifeanyi Uba bụ Patrick Agbazue na OC Legal Obi jidere ndị gbara Ifeanyị Ụba gbagburu ndị polisi because ọ nya setịrị ha. o releasiri mmadụ naabọ n'ime ha after ka a kwụrụ nnekwu ransom gbagbuo ndị nke ọzọ OC um, CSP Mowat CSP Agbazue onye onye Ọkịja na Ihiala Local Gọọmenti bụ ya na-eme ike Ọkịja Ihiala Local Gọọmenti Ọ- ọ that is ya na-achụ ndị mmadụ niile na ya na-ebute ndị ahụ na-agba egbe jidenie na onye ori ka ọ bụ obi n'Ọka Ịnụkwa? na-eme pitman unu nweta nwa ya nweta onye ọbụla bụ ya gbuonie na onye ori ka ọ bụ ọ dịkwa egwu Ugobu Uzo ka na-ekwu m malụ amalụ ndị Ọkụzụ na unu rapụ Patrick Patrick Agbazue ọ ka na-egbu ihe ọ na-eme bụ na onye ọbụla ọ kpụtara onye Ọmambala ọbụla ọ kpụtara o were ive dochie n'iru were egbe devie n'iru ọ torturelidie ọ torturelidie o were egbe si ya na o mechie video va rapụ ya si nya kwuo na onye ori onye avụ confess ya onye avụ confesschazie o debe the video o gbuo onye avụ ị bịazi okwu ya o wepụta ya si gị na onye ahụ si na nya bụ onye ori jụọnị Patrick Agbazue na OC Legal Obi na-egbu parts ndị mmadụ unu bịa ka unu buru ozu nwa unu va sị eh, na onye ori na gọọmenti nwe ozu ya ma va na-ele parts jụọnị va kedu ebe ndị niile a va gburu egbu va gosi unu ozu ya jideni ya ọra karịrị ovu onye ọgwụ ọbụla ọ debe na-evu wereni alụsị jeni ndị dibịa jeni ive ọbụna ọra karịrị ovu onye gbuoni ya na onye ori ka ọ bụ onye Okija ya bịara ebe a nụwa na-egbula anyị ndị Enugu niile ive ọ na-emezi bụ ọ ja-akpụta mmụgharị Igbo sị na va na-ekwu okwu Biafra ọ na-ele pasịva ndị Fulani na-eyuzi ya na ndị Fulani va akpọwu ya okwu mkpọ n'one na Abuja ọ gwa va na ọ va ka ọ na-alụrụ ọrụ na nya ya ekpuche ndị mmụgharị Igbo ive ndị na-eme na ọkụ na nteje bụ Patrick agbazue onye Okija nwoke mbọsị o gbulu ọ gbara egbe n'ụkwụ buli ya mara mma ọ gbagbuo onye nke ahụ nọ jụọnụ ya ese nwoke ahụ nwoke ahụ ka dị ndụ na nwoke ahụ abụrọ onye ori ma ọ bụrọ onye ipob na patrik agbazue jere ibuli ya nalị ya 80 million ya na haki ya haki agbawa ọsọ jụọ na unu jide Patrick agbazue ebe ọbụla unu gbuonụ ya na onye ori ka ọ bụ ma o jidenụ ya kpụpụtanụ ya n'ama unu jide ya kpụrụ ma nya ma ezinụlọ ya jide na o si legụlụ obi na onye ori ka va bụ wili chiedu obidigwe mala amalụ na Patrick agbazue chọrọ igbu gị ọnya bụ onye frame gị up hmm. rapụ ụmụnne gị na va chọrọ va bịa kpụta ụmụnne gị va si ya eveje tret nye ya va ji barista ngosine nwa nteje wee kpụrụ mmụ arọ nteje na-egbu onye o gburu ma mmụ arọ ọmambala ọ sị onye ahụ mee confession na o mechie na nya ya eme iwe na-edebe egbe n'iru ya ọ sị nya kwuo na egbe bụ nya nwe na onye ori ka ọ bụ ọ tụọ m nchu n'one mana aka m dị ọcha na m ezunurọ ori agbanụrọ m ama ndị agụleri gwakwuru ya n'ebe o meli inquiries agwa ya na mmụ ezurọ ori ana m agbara ama ụbọsị ọbụla unu chọrọ ma ọbụla unu abụrụ mmalị na na agbazue patrik na ndị ori ibe e sị na va bụ sars n'ọmambala va na-achọ mmanya ive dị n'ọmambala ajụ va na ala onowu 80 million va transfer ya from akaụntụ ya va lele ana wee kwụtọpụ ya ụgwọ ọ sị va va nye bụ ngosine barista ngosine na obi ada bụ ofu group va ncha niile bụ ive na-akpụkọ mmụ arọ nteje va na csp patrik agbazue jụọnụ ya kele na ive ọmambala melị e ọ chọrọ ka o were agụleri kpava ego ive bụ iwe ya n'ebe m nọ bụ na mmụ mebili ọlụ na ọ kalị iji disemba nwa gbuo tọtọ na agụleri na ọmambala ya disemba gara sị na ọ ndị ipob Hmm. ọnya na-eje akpọ chiedu obidigwe wili unu mara ive onye nwa plan ime unu na election nụwa unu buru ụzọ soludo ma ọ bụ na nke bụ soludo anụrụ ya jee na echeng echeng mara ive nwa anyị na-ekwu tochukwu ikenga malụ ya na onye ori ka ọ bụ Patrick Agbazue bụ their hitman ya bụ the source of all unknown gunmen na-eme na Anambra ejidere anyị Patrick Echengi si egbuo onye ebee parts ya ọ nya na-ele parts ụmụ Igbo onwenuru onye Patrick ikolobịa Igbo for over 16 days na akwa m gwara gị na anyị na-enye ya anya unu jee na ugwu bụ ụzọ na unu ya eji na-ahụ ife mmụba ọkụ ji eti mkpu ọ bụrụ na mụ na-ezu ori ma mma na-agbara ama na ọka nkọwala unu na ife na-eme n'irili nne Patrick Agbazue bụ onye ori ọ bụrụ onye polisi ọ na-echekwara ndụ ndụ ka ọ na-eweli eweli ya na-elesi na-ebu ebe ebe ya na-ezipụ unknown gunmen na Anambra ka o wee na-ezu ori nwoke mbọsị Patrick ibulu jụọ nya kedu ive nwoke mbọsị na ya ọ bụ na o nwere ebe nya jee na alụsị nya yipụ nya gbara ọtọ wee ṅụọ alụsị duru na ya bịa na otu nzu unu uwe onye kwere ọbịa ọ gwa gị na nya bụ kristian ọ gwara ndị na kristian ka ọ bụ tigbuo na ya na onye ori ka ọ bụ ọ sị na ntụ nya kpọọ m na alụsị na Agụleri na mma abịa na-ewe ana m abịara n'elu kọtụ ngosi na ịkpọ m na Nengo Nteje na mma abịa njiri ọfọ n'aka i jiri ọfọ mma agbapụ akpụkwụ m ị gbapụ akpụkwụ ọ bụ na ntụ ka m na-atụsị gị na chi gị ive unu mere ozu unu gburu n'ime abalị awa awa awa mmụọ niile dị n'anị Igbo na-achụ unu chụnịba unu ekwekwana onye ọbụla ọ batara na abịa iwe jide alụsị niile dị n'anị Igbo na mmiri niile dị n'Ọmambala gbuo gị gbuo ezinụlọ gị nwanne ebenebe egburu ebenebe egburu nwanne ebenebe egburu ife ọma ị ga-emedebe na-abụ ịtụsa ozi a nwanne tụsa ozi a nwanne ka o ruo ndị a kpọsịrị afa aka nwanne ka o ruo ndị ọnụ na-eru n'okwu nwanne ka emee nchọpụta maka na anya ahụ mkpamkpa na-akpa n'obodo anyị nwanne apụta a na-atụ aka ebe ife na-adịrọ nwanne orugo mgbe eze ka udene ga-ekwu mmụọ chiri ọzọ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị isee tụsara m ozi a nwanne mmadụ